Yavuta ndi gas. Ok, chimachitika nchokuti gas imachitika due to indigestion zimene zikutanthauza kuti zakudya sizinagayidwe mokwanira the moment you eat fermentation will occur. Ndiye fermentation yo ndi imene imapangano produce gas. Gas yo ndi amene amativutisa. So, here are the tips amene angakuthandizeni ndi vuto la gas limeneloli. Number one, mix garlic and ginger ndi madzi otentha warm water not hot but warm water and you should drink that one kuzimwa pang'ono pang'ono zimathandizaso number two eat more slowly pang'ono pang'ono kudya more slowly osati kudya ngati muli pa mpikisano eh? inuyo asipana chani
God have mercy upon us. so eat more slowly yeah Ndiye tikamati eat more slowly tikutanthauza kuti zakudya zija mukaika mkamwa mutafune ndithu kwa nthawi yayitali at least not kungoyika basi Boss!
Phew.
tapita yeah komano mutafune at least mwina ka 20 20 times not less than that mwayamba kutafuna ndithu kutafuna for a moment yeah. number three whenever you feel like you want kuti mupite ku toilet chonde osapanga postpone osachedwesa pitani nthawi yomweyo osachedwesa because mukachedwesa it will increase the accumulation of magasi aja mupite ku toilet kaya mukapanga produce magasi okhaokha is fine but what we want is you should feel relieved Number 4, whenever you're eating, mwina mukudya meal kaya ndi sima kaya ndi, ndi lunch kaya ndi dinner, at least by the time you're eating ma, ma, madzi aja osamwa ambiri osamwa kwambiri because whenever you take more water madzi aja amakasungunula acid wathu tikufuna acid acid yo ndi amene amapanga digest zakudya Ndiyeno osamwa madzi kwambiri. You can just take small sips mukamadya zokudya zoti mwina zikufuna madzi. Koma ngati if you don't need water then it's fine. You can just eat then you wait 30 minutes. After 30 minutes that's when you can drink ma makapu kaya awiri kaya ndi imodzi that's, that's fine. That's fine at least that's fine. Komano osamwa madzi kwambiri nthawi imene yoti mukudya. Number 5, muchepese zakudya zimene zimapanga produce gas. Zakudya ngati nyemba, kabichi, anyezi, then tilinso ndi ma drinks enaso amene timati ma carbonated drinks. like fanta and energy drink ya zonsezo zoti zimapanga produce gas zimenezozo muchepese komano if you love eating beans then i would prefer kuti nyembazo muzitenge muviyike m'madzi muzinyike mmadzi for the whole night then the next day ndi pamene no muziphike no osaphikira madzi amene mwaviyikira madzi amene mwaviyikirawo mutaye mutenge madzi ena muziphike you can also use carrot kuti muphikire limodzi mutenga kapisi ka carrot kaja muyika munyemba kuzibwatusira limodzi zimakhalanso bwino pomalizira minimize za mkaka zakudya za mkaka ngati yogurt ndi zinazo because mkaka umapangisaso gasi kwambiri komanso muziyeseranso kuyendayenda tuma exercise at least kumangoyenda for zimene zimathandiza kuti ma bubbles a gas aja they should be eliminated mwa easy kwambiri Mukamamwa madzi, when you are, whenever you are drinking water, please madzi aja kumamwa pang'ono pang'ono tima sips pang'ono pang'ono please try as much as possible kuti madzi aja muzimwa pang'ono pang'ono for yokuti palinso probability yokuti mumatha kumwera limodzi ndi mpweya so you have to take small small sips ngati mavidiyo awawo akusangalasani komanso matips awawo akusangalasani onesani love subscribe or you can, you can follow me or you can just like okungopanga comment kaya mwatumizira anzanu okungopanga share chimene chocho ndikuti mwandilemekeza kwambiri zikomo kwambiri